Иджырей цӏыхухэм я нэхъыбэр пасэм щекӏуэкӏам нэхъ щыгъуазэ зэрызыхуащӏыным, лъэпкъым къыдекӏуэкӏ щэнхабзэр зэрахъумэным иужь итщ, ди лъэпкъри шэч хэмылъу абыхэм ящыщщ икӏи щапхъэ тхуэхъу ӏуэхугъуэхэм ящыщ зыуэ жыпӏэ хъунущ адыгэ макъамэ ӏэмэпсымэр, щхьэхуэу къэтщтэнщи шыкӏэпшынэр, ди цӏыхубэм къызэрищтэжар. Япэрауэ, пасэрейм къигъэщӏа ӏуэрыӏуатэр, сыт щыгъуи гъусэ пэжу лъэпкъым иӏа пшыналъэр къэпщытэжын е зэрагъэщӏэн папщӏэ. Етӏуанэрауэ, иджырей адыгэм гуфӏэгъуэ иӏэу щытмэ, а пшыналъэр ежьури и гъусэу, абы куэду щызэхэпхыу хъужын щхьэкӏэ. Абы къикӏыр зыщ, лъэпкъ макъамэ ӏэмэпсымэр зэрымыкӏуэдыжыным и ӏуэху зезыхуа щӏэныгъэлӏхэм я зэмани я гугъуехьи хэкӏуэдакъым. Зы лӏэщӏыгъуэ, лӏэщӏыгъуитӏкӏэ узэплъэкӏыжмэ, адыгэм шыкӏэпшынэр гъусэ пэжу иӏащ, гуфӏэгъуэ, хэхъуэ, е зекӏуэм къыщымынэу, щӏопщакӏуэкӏэ зэджэ, шэхэхкӏэ зэджэ ӏуэхугъуэхэм дежи. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, шыкӏэпшынэр унэ блынджабэм нэхъ жыжьэ мыкӏуэу илъэс бжанэ дихащ Ауэ лъэпкъым и тхыдэ къулейр зыхэлъ пшыналъэм и купщӏэр зыщӏэхэр абы хъумакӏуэ хуэхъуащ. Щауэжь Елмырзэ, Хьэхъупащӏэ Хьэсэн, Гъукӏэ Замудин, Хьэлышх Николай, Ашыбокъуэхэ ящыщу зэадэзэкъуэу Хьэжмуратрэ Азэмэтрэ, Иуаз Зубер, нэгъуэщӏхэри. Абыхэм ящыщщ шэч хэмылъу шыкӏэпшынэр утыку къихьэжыным зи ӏэзагърэ гуащӏэ инрэ хэзылъхьа Ойберман Владимир, Григорий и къуэр. Лъэпкъ макъамэ ӏэмэпсымэр зэгъэпэщыжыным куэдрэ телэжьа мы ӏэщӏагъэлӏым и сэбэпынагъ ин къекӏащ адыгэми, балъкъэрми, Кавказ Ищхъэрэм ис нэгъуэщӏ лъэпкъ куэдми. Дыхуейт мы нэтыным и гугъу щыфхуэтщӏыну лъэпкъым и фӏыщӏэ ин къэзылэжьа Ойберман Владимир. Ойберман Владимир минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ бгъу гъэм Одессэ и ӏэгъуэблагъэу щыӏэ Ананьев жыхуиӏэ къуажэм къыщалъхуащ. Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ зы гъэм Одессэ дэт музыкальнэ училищэр абы къеухри, консерваторием щӏэтӏысхьэ. Абы щеджэ лъэхъэнэри къиубыду, Ойберман Владимир Одессэ симфонием и оркестрым щолажьэр, абы къыдэкӏуэуи пхъащӏэ ӏуэхум, гравюрэщӏыным дихьэхыу щӏедзэр. Лъэпкъ ӏэщӏагъэхэм я дахагъэр зэхэзыщӏа щӏалэ ӏэпщӏэлъапщӏэм а зэманхэм я ӏуэху зэрихуэн щӏедзэр макъамэ ӏэмэпсымэхэр къэпщытэжыным, зэфӏэгъэувэжыным. Минрэ щибгъурэ блыщӏрэ плӏы гъэм щыщӏэдзауэ минрэ щибгъурэ блыщӏрэ бгъу гъэм нэсыхункӏэ ар щылэжьащ Украинэм, Къалмыкъым, Якутием, Ленинград. Архивхэм хэлъу къигъуэтыж сурэтыжьхэмрэ дэфтэрхэмрэ иджыжурэ цӏыхубэм куэд щӏауэ яӏэщӏэхужа макъамэ ӏэмэпсымэ куэд дунейм абы къытригъэхьэжащ. Ойберман Къэбэрдей-Балъкъэрым минрэ щибгъурэ ищӏрэ щы гъэм къэкӏуауэ щытащ икӏи къыкӏэлъыкӏуэ илъэсипщӏым республикэм щылэжьащ. Лъэпкъ макъамэ ӏэмэпсымэхэр зэфӏэгъэувэжыным, къэгъэщӏэрэщӏэжынымкӏэ отделым и унафэщӏу ар а илъэсхэм щылэжьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и егъэджэныгъэмкӏэ министерствэм. Тхыдэм, ӏуэрыӏуатэм, пасэрей сурэтхэм къаӏуатэр зы ищӏурэ адыгэхэми, абхъазхэми, балъкъэрхэми, къэрэшейхэми, осетинхэми я цӏыхубэ макъамэ ӏэмэпсымэ куэд къащтэжынымкӏэ Ойберман Владимир дэӏэпыкъуэгъу ин хъуащ. Республикэм нобэ щекӏуэкӏ гуфӏэгъуэ утыкухэм, зэхуэсхэм, гъэлъэгъуэныгъэхэм куэдрэ щызэхэпхынущ, щыплъэгъунущ, Ойберман Владимир и ӏэдакъэщӏэкӏ, апхуэдэу абы и гъэсэнхэм ящӏа ӏэмэпсымэхэр. Фӏылъагъуныгъэ куэд зыхилъхьа абы и ӏэпэпшынэ, пшынэдыкъуакъуэ, бжьамий, шыкӏэпшынэ лӏэужьыгъуищым, нэгъуэщӏ абы ищӏа ӏэмэпсымэхэм нобэ ущыщӏэдэӏукӏэ, хуабагъэ лей хэлъу абыхэм къагъэӏуу пӏэрэ лъэпкъым и гурыгъу гурылъхэр къэзыӏуатэ пшыналъэхэр жыбоӏэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым исыху Ойберман лъэпкъ макъамэ ӏэмэпсымэ зэмылӏэужьыгъуэу Щэрэ ныкъуэрэ щӏигъу къигъэщӏэрэщӏэжащ. Ар Владимир къыдэлэжьа макъамэтхэми, ӏэмэпсымэм еуэхэми ямыгъэщӏэгъуэнкӏэ, ягуми дэмыхьэнкӏэ ӏэмал иӏэтэкъым. Нтӏэ, нобэ ди псалъэмакъыр зытеухуар Оберманщ, Владимир Оберманщи, абы сытепсэлъыхьын, сэ хэсщӏыкӏ тӏэкӏумкӏэ, ипэкӏэ шыкӏэпшынэм тӏэкӏу сытепсэлъыхьыну сыхуей. Псыпэр здэкӏуэр умыщӏэу, псыкӏэр здэкӏуэр пщӏэн, жи адыгэм. Шыкӏэпшынэ. Мыр псалъитӏу зэхэлъ шыкӏэрэ пшынэрэ. Пшынэм куэд ӏей къеубыд. Куэд къызэщӏеубыдэ. Псалъэм и хьэтыркӏэ пшыналъэ жыхуаӏэр грекым, алыджхэм я бзэкӏэ жыпӏэ музэ жыхуиӏэращ. Япэм щыӏа шыкӏэ пшынэхэр хьэщӏэщ къэс щӏэлъу щытащ. Нджэ хьэщӏэщым тхьэ щӏэлът. Хьэщӏэщ къэс щӏэс ӏэнэмрэ шыкӏэ пшынэм щӏэлъын хуейт. Икӏи шыкӏэ пшынэ япэм щыӏахэр абы дахэ ӏейуэ тепсэлъхьа мис мы арджэн дахэр зыщӏар, мис мы шыкӏэ пшынэр зыщӏа Гъукӏэ Замудин. Мыбы бзэпс, струна жыхуаӏэра бзэпситӏ телъура, квартовый строй, кварта жи, плӏы жиӏэура. Икӏи адыгэ шыкӏэ пшынэхэр мис бзэпс, струна телъу, тӏу телъу щыӏащ, щы телъу щыӏащ. Зы щыӏакъым. Ныджы тӏум зыр ежьыура епэ дыдэ бзэпсиплӏ тезылъхьар Щэуэжь Елмырзэ. Сэ абы Къэбэрдей Страдиварикӏэ соджэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, адыгэ лӏыжь егупсысу, бзэпс струнам егупсысу мы щым къимыщтэр тӏэкӏу згъэлъахъшэмэ, Мыбы къищтэнур макъыр куэд мэхъу. Макъыр куэд хъумэ, гармониэ жыхуэтӏэращ. Зэщӏэжьыуэ, гармониэ зэщӏэжьыуэ нэхъыбэ мэхъу. Ярэби, тӏанэ нтӏэ жысӏэ, хьэщӏэщым щхьэ щӏэлът ар. Шыкӏэ пшынэм шыкӏэт. Ар щэ зэпхауэ, мис модэру зэпхауэ, ныджы шыкӏэ пшынэми скрипкэ Кэми позицэ жери, шыкӏэпшынэм зэреуэр мы ӏэпиплӏыра, мыр щӏагъэкъуэнура. Адыгэ шыкӏэпшынэм зэреуэр мыра. Лъэгуажьэм дей дэту. Ныджы, мис мы ӏэпиплӏым къищтэр зы, тӏу, щы, плӏы позицэкӏэ йоджэ. Адыгэ шыкӏэпшынэр мащӏэ ӏей пози, зы позицитӏ нэхъыбэ дыдэ, мащӏэщ. Щӏэмащӏэм и заг тӏанэ Ар куэд къыхуэщтэтэкъым. Адыгэ шыкӏэпшынэр утыку шыкӏэпшынэтэкъым, утыку. Макъыр цӏыкӏути ара, унэ, унэм ущӏэсмэ хьэщӏэщ, ущӏэсмэ уедаӏуэ мэхъу, гупым уахэсу. Нытӏэ, Оберман мыбы къыщыкӏуам щыгъуэ епэ дыдэ, щхьэегъэзыпӏэ имыӏэу, Адыгэбзэкӏэ жыпӏэмэ, япэ дыдэ абы дэӏэпыкъуари псори къызэзыгъэпэщар дэни зиӏэ нобэ къэс нэс Хъурей Феликсщ. Абы сэ сыщыгъуазэщ фӏы дыдэу. Оберман бзэпсыр ихъуэжа струнар, шыкӏэкъым телъыр. Абы ейм телъыр Гъущӏ. Макъыр ин ӏей хъуащ. Ин хъуа къудей мыхъуу къищтэфым и инагъыр. Мис мы бзэпсыр зытелъ а гриф жыхуэтӏэр-щэ, моуэ уриплъамэ, шабзэкъым хуэдэу къагъэшауэ щытщ. Ныджы ар щӏыщытра? Мор захуэу щытым ӏэпэпшынэр жыхуэ бабалае кърыхуэн щытмэ, мо дэблэфэхым псори къыздищтэну. Мобы мо къэпщтэн щхьэкӏэ мыпхуэду дедз. Европей скрипкэм ещхь ищӏа? Мис ара Оберман ищӏар? Нэгъуэщӏу жысӏынщи, пэшым къыщӏиш шыкӏэпшынэри, И ипкъыр, корпус жыхуэтӏар, ипкъыри псори ихъуэж, мы щӏэ щӏэтын хуей, и ныбэхэр ихъуэжри, ныбэ, псори, корпусыр, ихъуэжри, макъри ин хъуа, макъри нэхъ дахэ хъуа, нэхъ зыщӏэжьыуэ хъуа. Хэти а Оберман ищӏам сыткӏэ дыхуей жиӏэну? Жимыӏэнкӏэ ӏэмал иӏым. Гъащӏэм зеужь, гъащӏэр ипэкӏэ мэкӏуатэ. Абы ещхьыркъабзэу а пшыналъэ ӏэмэпсымэ абыи зихъуэжын хуейщ. Оберман фӏыщӏэшхуэ хуэфащэщ, нобэр къыздэсми абы хуэфэщэн фӏыщӏэ зэрыдимыӏэр. Сэ слъэкӏамэ, музыкальный школ гуэрым и зы класс е мыдей училище, колледж зи и зы класс Оберман и цӏэкӏэ класс жиӏу фӏэсщынут. Оберман ищӏар ди лъэпкъ пшыналъэ ӏэмэпсымэм дуней псом трилъхьауэращ. Пшыналъэ ӏэмэпсымэри. Псалъэжьри, къуажэхьри, псысэри, пцӏыупсхэри, адыгэ пцӏыупсхэр, ар псори культурэ лъагэ жыхуэтӏэращ. Мис абы къыщӏэгъэхъуэн хуейщ дэ ди хабзэ, дэ ди бзыпхъэ, ди бзыпхъэм щыщ шыкӏэпшынэри. А къакӏуэр нобэ къэса Обермани Дэ насып диӏэмэ-щэ, дэ къыткъуэж къуэпсыр, щӏалэгъуалэр, абы етшалӏэу. Абы хуэд къыщӏэдгъэджыкӏыурэ къэдгъэхъум щӏыӏэ мыхъым, псом япэрауэ, нэм, нэм япэ псэр ихуэ, жи адыгэм. Бзэ уимыӏыжмэ, нэи ухуейкъым, псэи ухуеижкъым, сэ сызэреплъымкӏи. Музыкэм зыхуэзгъазэр фэра? Фи сабийр музыкэм ефт. Музыкант хъунураӏым, дахагъэм хуагъэсэну. Дахагъэ! Я гур къабзэ хъуну. А музыкэм, усэм, сурэтым дихьэха сабийм зэи ӏей ищӏэжынукъым. Псори мэкӏуэдри уэрэдыр къонэ, жиӏащ. Къыбгурыӏуэ, псори мыкӏуэдын щхьэкӏэ дыкъупэ щыпу дунейм тетын хуейщ. Оберман бгъэкӏуэд хъунукъым, Щэуэжь Елмырзэ бгъэкӏуэд хъунукъым, адэкӏэ Хьэсэн, Хьэхъупащӏэ Хьэсэн, ар сыт хуэдэу цӏыху дахэу щыта, сыт хуэдэу къабзэу еуэу щыта, зыри бгъэкӏуэд хъунукъым. Гъэ, гъэкӏуэдыгъуафӏэщ псори, ауэ къэгъуэт, къэбгъуэтыжыну гугъуей, къэгъуэтыгъуейщи, Ди бзэр тфӏэмыкӏуэду, ди пшыналъэхэм я бзэр тфӏэмыкӏуэду лъэпкъым къытелэжьа нетӏэ жысӏа Шейблер хуэдэ, Оберман хуэдэ адыгэ лъэпкъыр адэкӏэ зыгъэкӏуэтэну къытелэжьахэр а дэ тӏэтыфу дыщытмэ, дэри дылъэпкъщ. Зы зэӏущӏэ гуэрым хэту Оберман и лэжьыгъэхэм гу лъитауэ щытащ Авторский университет жыхуиӏэ еджапӏэм и унафэщӏ Хъурей Феликс. Абы иужькӏэ лъэпкъ макъамэ ӏэмэпсымэм и щӏыкӏэм щӏэблэр хурегъэджэну Къэзанокъуэ Жэбагъы и цӏэр зезыхьэ щэнхабзэмкӏэ еджапӏэм ӏэщӏагъэлӏыр абы иригъэблэгъауэ щытащ. Ойберман Владимир мы ди нэтыныр зытеухуар япэ дыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщыкӏуэжам щыгъуэ, лэжьыгъэ ӏуэхукӏэ, мыдэкӏэ ӏэмэпсымэ гуэр хуэныкъуэми сытми, дэӏэпыкъуэгъу хуэхъуахэм, щӏэгъэкъуэн яхуэхъуахэм уащыщщ, япэ дыдэу итхэм щыщщ. Нэхъ япэ дыдэу къэзыцӏыхуахэми Езы Владимир и ӏэщӏагъэм теухуауэ, и лэжьыгъэм теухуауэ, и сэбэпынагъ ди щэнхабзэм, ди тхыдэм дэӏэпыкъуэгъу сэбэп зэрыхуэхъуар къытхуэпӏуэтэжамэ, къытжепӏыжам ди гуапэт. Берман Владимир Георгиевич ищӏрэ блы гъэм горисполкомым сылажьэу си дей нэкӏуа, къыздэӏэпыкъу, жери. Сыт узыхуейр? Мастерской зэзгъэпэщыну ӏэмэпсымэ сыхуейщ, ӏэмэпсымэ къысхуэфщэху, сыздыщӏэсын. сыздэлэжьэн, итӏанэ шыкӏэпшынэ фхуэсщӏыфынущ, жиӏащ, къезгъэжьэжыфынущ, жиӏащ. Сурэт гуэр къэслъэгъуащи, а сурэтым итщ и фэр, и размерыр итщи, апхуэдэу сщӏынущ, жери нэкӏуати, зыхуейр хуэтщӏащ. Абы пэшитӏ еттри, ӏэмэпсыми къыхуэтщэхуащ, станокыр къыхуэтщэхури, илъэс ныкъуэ илъэсым нэмысу зригъэпэща школ зэдгъэпэщат дэ, Школа культурного наследия и искусств, городская школа эстетического воспитания жыхуиӏэкӏэ, ар школа культурного наследия абы и цӏэ дыдэр. Абы Оберманыр къатшэри, абы иджыри зы мастерской хуэтщӏыжри, станок хуэдгъэуври. Абдей, итӏанэ дыгурыӏуэри, Зубер, Еваз, Зубер ученикыу къищта. Зубер Евазым пшынэбзих ищӏа. Иджы ар къэхъунутэкъым. Ар псори япэ дыдэ къыщежьар Владимир Григорьевич Ойберманщ, Абдей. Абы фӏыщӏэ, псы фӏыщӏэр ара зейр. Сыт тщӏами, сыт тщӏами псори ара зейр. Ар димыӏамэ зыри, зыри къыдэхъулӏэнутэкъым. Ойберман Владимир и гъэсахэм ящыщу Еуаз Зубер, а лъагъуэ Владимир иригъэжьар дауикӏ къигъэнакъым, а лъагъуэр хэзыш щӏалэгъуалэ иджы езым игъасэр, а щӏалэгъуалэм теухуауэ, а гуп Зубер къызэригъэпэщам теухуауи, къыджепӏамэ ди гуапэт. Зубер школ къызэригъэпэща тхьэмахуэм тӏэу-щэ зэхуозэ, ирегъаджэ сабий. Хэт хуейми къокӏуэ и дей, хэт хуейми. Хэплъыхьу ауэдэу щыткъым. Иджыпсту оркестр иӏэщ, цӏыху зыбгъупщӏ. ансамбль тӏощӏрэ тхурэ, псори мэхъу, ансамбль гъуэзэджэ иӏэщ. Иджыри зы упщӏэ сиӏэт, езы Владимир Григорьевич мы Налшыч Къэбэрдеймкӏэ къыщӏэкӏуэжын хуей хъуам и щхьэусыгъуэм хэпщӏыкӏыу пӏэрэ? Сэ зэрысщӏэмкӏэ, Якутии, мыдкӏэ Украини куэдми щыӏащ ар щӏыпӏэ куэдым. Кӏуэ фӏэгъэщӏэгъуэну, ди тхыдэр, ди хабзэр, ди макъамэр фӏэгъэщӏэгъуэну къэкӏуауэ пӏэрэ хьэмэрэ нэгъуэщӏ ӏуэхугъуэу пӏэрэ къыщӏэкӏуэн хуей хъуар? Ди хабзэр, ди макъамэр, итӏанэ ди природэр ӏейуэ фӏыуэ илъагъут, ӏейуэ фӏыуэ илъагъут. Пхъэм куэдрэ ирилэжьа абы. Мастерской мысту иӏа, мастерской дэ зэдгъэпэщам нэмыщӏ, Зэрэгъыж дей къриӏих зы участкэ гуэри, абы куэдрэ щыӏа, абы куэдрэ ирилэжьа, пхъэ хьэлэмэт къигъуэтурэ. ӏейуэ фӏыуэ илъагъут ди те- ди- ди- ди культурэр, э, республикэр. Къакӏуэщ абыми э, Черкесием, Карачаево-Черкесием къакӏуэри, тӏэкӏу къытхуэлажьэ жери яша. Е. Ну, илъэс ныкъуэкӏэ щыӏа хъунщ. Итӏанэ къэкӏуэжри,

Япэ дыдэ къыщежьар Владимир Григорьевич Ойберманщ. Абдейт. Абы фӏыщӏэ, псы фӏыщӏэр аращ зейр. Сыт тщӏами, сыт щӏами псори аращ зейр. Ар димыӏамэ зыри, зыри тхулъэкӏынутэкъым. Кӏэщӏу жыпӏэм, ди лъэпкъым и макъамэр, и тхыдэр, и макъамэ ӏэмэпсымэр къаӏэтыжыным куэд хэзыщӏыхьа щӏэныгъэлӏщ. Аращ, ӏэщӏагъэлӏщ. Арат. Е, цӏыху ӏэзэт, цӏыху, цӏыху акъылыфӏэт. Абы куэд хищӏыхьащ, куэд ищӏащ, игъэсащ. Сэ си гуапэ хъунут сэри цӏыхум ящымыгъупщэу, а ищӏар. ар адэкӏэ дгъэбэгъуэну. Зи ныбжьыр хэкӏуэта ӏэщӏагъэлӏым илъэс куэдкӏэ архивхэм щызэхуихьэсар, щӏиджыкӏар, илъэгъуар тыгъэ хуищӏащ и гъэсэн щӏалэ, куэд щӏауэ ӏэмэпсымэхэм гу хуэзыщӏа Еуаз Зубер.

макъамэ ӏэмэпсымэр къэӏэтыжыным куэд хищӏыхьащ Ойберман Владимир, абы и гъэсахэм уащыщщ уэ. Абы и сэбэпынагъ уи лэжьыгъэкӏэ, уи ӏэщӏагъэкӏэ и сэбэпынагъыу хэкӏар къыджепӏэжми ди гуапэщ, сытым деж щыщӏэбдзар макъамэм, шыкӏэпшынэм еуэн, мыдэкӏэ езы Ойбермани абы лэжьыгъэу хищӏыхьар.

Художественнэ самодеятельность яӏэу щыта. Сэри сыцӏыкӏу музыкальнэ школэм сыщӏэсти, сыгъуащэт сценэм сихьа нэужьи, хъунукъым художественнэ самодеятельность гуэрым епхауэ сценэм ишэн хуейщ, жаӏат. Ищӏрэ бгъу гъэм япэ дыдэу шыкӏэпшынэ къыщыслъэгъуар Бетроз Аслъэн еуэу. Сыбгъэдыхьэри, Мыр сыт зиӏисыр, Аслъан, мыр узэуэр сыт зиӏисыр? жысӏати, мыр адыгэм пасэрейуэ диӏаращ, жери, сфӏэгъэщӏэгъуэну илъэсипщӏ сыхъурат абдежым. Сфӏэгъэщӏэгъуэну дэнэ къыщыщэхуа хъуну, дауэ зэзгъэпэща хъуну? жысӏэри, езыми, Еуэт, уеуэфыну пӏэрэ? жиӏэри, къасщтэри тӏэкӏу сеуэ хуэдэу щӏэздза. Езыми зыгуэрхэр сигъэлъэгъуауэ щытащ абдежым. Арати, накӏуэ Ойберман ухуэзгъэзэнщ, жеӏэри Владимир Григорьевич абы щыгъуэм мастерской иӏар парк ихьэпӏэм дей Первэ поликлиникэм и гъуэгу зэпыбупщӏу щытымэ. Мис абдежым и мастерскойр щыӏэти, сэри музыкальный школэм абдежрат сыздеджэри, лажьэу щӏэту срихьэлӏа. Бжэр ӏусх, сеплъри, пхъэупсахуэ лъэгури псори зэрыщыту пхъэупсахуэщ, сабэщ, зы лӏыжь гуэр щытщ, зыгуэр ещӏыр, и щӏыбагъ къэгъэзауэ. Сэлам есхащ, къызэплъэкӏ, къызэплъ, къызэплъри, сытыт щыжиӏэм, мыра, шыкӏэ пшынэ сыхуейт, жысӏа. Уеуэфрэ, жыӏати, иджыри хьэуэ, жысӏа, зезгъэсэну сыхуейт. Тэмам, зэ моуэ щыт, жиӏэри езым лажьэу увыжа, здэлажьэм сэри сфӏэгъэщӏэгъуэну сыкӏэлъыплъу щӏэздза. Ауэрэ пщэдей къакӏуэ, жиӏащ. Етӏуанэ махуэми сыкӏуащ, ауэдэу дыдэу мэлажьэ, ещанэ махуэми сыкӏуа, мэлажьэ. Ауэрэ Еуэ иджы шыкӏэ пшынэм теухуауэ, жиӏэри, дауэдэ узыхуейр, еуэ къащтэ, къащтэ, жиӏэри, къащтэри, еуэ тӏэкӏу, жиӏэри, тӏэкӏу къизгъэкӏын щӏэздзащ. Къыщизгъэкӏам щыгъуэ, шыкӏэ пшынэ пщӏыным дауэ уеплърэ, жиӏат. Уей, сызэреплъыр, сэ сымузыкант, жысӏащ, сэ музыкальнэ школым сыщӏэсщ, сэ пхъэм сытым, пхъэщӏэ ӏуэхум сытым зэи селэжьакъым, жысӏати, мыр пхъэщӏэ ӏуэхукъым, жиӏа, мыр музыкэ ӏуэхущ. Шыкӏэ пшынэ пщӏыну щытмэ, профессиональнэу тэмэму пщӏыну ухуейуэ щытмэ, фӏыуэ ущыгъуазэу щытын хуейщ, жиӏа музыкэми. Ухуейуэ щытмэ, къыпхуэщтэнущ. Щӏэдзи къигъэлъэгъуэнщ, жиӏати, пфӏэгъэщӏэгъуэн, жиӏати, зэрысфӏэгъэщӏэгъуэныр къыгурыӏуат абы куэд щӏауэ. Арати, тэмэм щӏэддзэнщ, жытӏэри, ауэдэу щӏэздзауэ щытащ. Ауэрэ музыкальнэ школэр а илъэсым къэзухти, ари къэзуха училищэм япэ дыдэу шыкӏэпшынэмкӏэ сэрэ Арудауэкъуэ Юлэрэ дэ тӏур дыщӏэтӏысхьауэ щыта. Дылажьэу дыздыщӏэтым, хъыбархэр къызжиӏэжырт абы щӏэх-щӏэхыурэ. Дыздэлажьэм, гъэтӏылъи, псори гъэтӏылъи мыдэ къакӏуэт, жиӏэти, дытӏысти,

и записи тригъэувауэ щытащ, япэ дыдэу абдежым щызэхэсхащ. Владимир Григорьевич хэлъхьэныгъэшхуэ ищӏащ лъэпкъым. Ди лъэпкъ пшыналъэм, ди культурэм ипэ гъэкӏуэтэным, ар къэпӏэтыну лъэпкъым е зыми емыӏусауэ мыбдежым щылъкъым ар, ар лэжьыгъэшхуэщ. Ауэ аргуэру къэдгъэзэжынщи, Владимир Григорьевич жыпӏэу щытмэ, Хъурей Феликс и цӏэр къипӏуэн хуей, щхьэ жыпӏэу щытмэ, абы ар сэбэп мыхъуауэ щытам, абы и фӏэмыгъ- фӏэмыгъэщӏэгъуэну щытам а ӏуэхур. А ӏуэхум зыми зыуи зиужьынутэкъым. Абы и закъуэӏым, щӏыгъуу щыта Бекъул Леонид. Бекъул Леонид япэ дыдэу бжьамий ансамблыр зэригъэпэщащ. Бекъул Леонид Ойберман Владимир Григорьевич мис ауэдэу зыхуэсщ абы инкӏи лэжьыгъэшхуэ ящӏащ а лъэхъэнэм. Иджы дыщылажьэм щыгъуэ езы Владимир Григорьевичи щы мызэ-мытӏэу жиӏауэ щытащ абы. Хъыбар къызэрекӏуэкӏар дауэ, къызэрыпщтар дауэ жысӏати, Одессэ, Одессэ къикӏауэ щытащ Владимир Григорьевич. Къикӏри мыбдежым Леонид дей Бекъулым бгъэдыхьэри, мыра ӏуэхуу зытетыр, жаӏэу езы тӏур зэпсалъэри, Хъунуӏым, накӏуэ, Хъурей Феликс дей дыкӏуэнщ, жаӏэри, кӏуэщ абы инкӏи. занщӏэу Феликс жиӏат. Сыт фызыхуейр занщӏэу жыфӏэ? Лъэпкъыр щылъэпкъыр езым и пшыналъэ щиӏэжым дежщ, жиӏащ. Фызыхуейр жыфӏэ занщӏэу жиӏати, пэш фыхуей, инструмент фыхуей жиӏати, инструмент жиӏати, инструмент фыхуейм Владимир Григорьевич, фхуэщӏыну жиӏати, схуэщӏынущ жиӏа. Музейм доступ хуейти, музейм доступыр игъуэта, абы нэмыщӏауэ Феликс сыт хуэщӏар абщыгъуэм, ар, ар ӏуэхушхуэщ. Тщхьа жыпӏэу щытмэ, цӏыхур, цӏыхум къыдэпхьэхын щхьа, зиӏэтын щхьа зэ тебгъэгушхуэн хуей. Тригъэгушхуа, унэ фыхуей, унэ фызот, жиӏэри унэ яритащ. Мастерской, Владимир Григорьевич, мастерской сыхуейщ, жиӏати, мастерской мес модэ мобдей лажьэ, жиӏэри Пхъэр къыхуищэхущ, оборудование зыхуеинухэр псори абдежым занщӏэу къыхуашэщ абы инкӏи. Музейм щӏэсащ Владимир Григорьевич. Ар езыми жиӏэжащ мызэ-мытӏэу. Музейм сыщӏыхьэри жиӏащ, сщӏэкъым жиӏа адыгэм тӏэкӏу Тӏэкӏу фыхуэмыхущ, жиӏэри, занщӏэу жиӏащ. Музейм псоми щӏэлъхэм сеплъати, жиӏат, Щхьэ зыгуэр къэбгупсысын хуей? Щэуэжь Елмырзэ ищӏауэ щытауэ шыкӏэпшынэхэр щӏэлъщ, абы и шыкӏэпшынэхэр тэмэму нобэ фщӏыуэ щытмэ, пшынэр хьэзырщ, жиӏащ, утыку къипхьэ хъунущ. Жери, Щэуэжь Елмырзэ и шыкӏэпшынэм ипкъ иткӏэ, Пшынэхэр ящӏщ абы инкӏи. Ар Хъурей Феликс иригъэщӏам нэмыщӏауэ къищэхужщ абы инкӏи ансамблым ярита. Еуэ, фылажьэ, жаӏэри. Фылэжьэну щытмэ, фылажьэ, жаӏэри. Нэхъыби жысӏынщ, ар Феликс жиӏэжауэ си фӏэщ хъуӏым, езы бжьамий ансамблым и цӏэр фӏэзыщауэ щытар езы Феликсщ. Дяд Феликс фӏэзыщауэ щыта? Нтӏэ, Зубер, дауикӏ, а лъэхъэнэм ирихьэлӏэу Ойберман и ӏэдакъэщӏэкӏыр и лэжьыгъэм кӏэлъыплъахэщ, щӏэгъэкъуэн хуэхъуащ, чэнджэщэгъу яхуэхъуахэщ, ди макъамэтх цӏэрыӏуэхэм ящыщ, псалъэм папщӏэ Джэбрэил Хьэӏупэр. Уэри уи нэгу щӏэкӏауэ къыщӏэкӏынущ абы щыщ ӏуэхугъуэ зыбжани къытхуэпӏуэтэжым, чырбыжым ди гуапэщ. Пэжщ, Ойберман мыбы къыщыкӏуам щыгъуэ, лэжьэн щыщӏидзам щыгъуэ, ди щӏэныгъэлӏхэм, сытхэм псоми яхуэзащ. Хьэупэ Джэбрэӏил куууэ дэлэжьащ, щӏэныгъэм теухуау, сыт жиӏэрэ пасэрейм сыт жаӏар, мыуэдэ еуэкӏэ тщӏым дауэ хъуну, макъамэ дауэдэ щыӏахэр, жиӏэурэ ечэнджэщурэ, пшынэр пщӏыну, пшынэр ипэ згъэкӏуэтэн жыпӏэу ухуежьэу щытмэ, куууэ пасэрейм и макъым уедэӏуэн хуей. Абы ди лъэпкъым и пшыналъэхэр, лъэпкъым и бзэр къимыӏуатэу щытмэ, езы а пшынэм мыхьэнэ иӏэкъым. Абы теухуау Джэбрэӏил мызэ-мытӏэу бгъэдыхьащ, лэжьыгъэ куэд зэдащӏауэ щыта Ойберманрэ Джэбрэӏилрэ.

Пшыналъэр адыгэм къыдэгъуэгурыкӏуэу, чэнджэщэгъу хуэхъуу, ӏуэху къопэщылъмэ, къыдигъэпсынщӏэу къокӏуэкӏ. Нобэ къыдэкӏуэтей щӏэблэми ди гуапэ зэрыхъунщи, лъэпкъ пшыналъэхэр зэхащӏэ, ӏэмэпсымэхэри псом хуэмыдэу шыкӏэпшынэхэр ягъэбзэрабзэ. Гур хэзыгъахъуэщ Гъукӏэ Замудин къызэригъэпэща Жьыу гупыр, абы и нэхъыщӏэ цӏыкӏухэр гугъапӏэ лей къозытщ. Апхуэдэщ иужьу къэунэхуа Еуаз Зубер къызэригъэпэща Бзабзэ ансамблыр. Хэкӏуэдакъым ди нэхъыжьхэм зэманым къыпхраха ӏэпщӏэлъапщӏагъэри, пшыналъэри, абыхэм епха макъамэ ӏэмэпсымэхэри. А ӏуэхугъуэм епхауэ жыпӏэмэ, лъэпкъым и пщӏэ, и фӏыщӏэ ин къылъос Урысейм и цӏыхубэ ӏэщӏагъэлӏ Ойберман Владимир. Щауэжь Елмырзэ, Хьэхъупащӏэ Хьэсэн сымэ къагъэщӏа ягъэбзэрэбза ӏэмэпсымэхэм адэкӏэ зригъэужьу, профессиональнэ сценэм шыкӏэпшынэр ихьэным папщӏэ елэжьар Ойберман Владимирщ. Мыбдежым жыӏэпхъэщ Бжьамий жыхуиӏэ лъэпкъ макъамэ ӏэмэпсымэхэм я оркестр къызэригъэпэщауэ зэрыщытар. Щауэжь Елмырзэ и ӏэмэпсымэхэр иджыжурэ, ар я лъабжьэу Ойберман Владимир оркестрым папщӏэ ищӏауэ щытащ Прима, Альт, Бас жыхуиӏэ иджырей щӏыкӏэм тету къигъэщӏа шыкӏэпшынэ гупищыр. Абыхэм ӏэпэпшынэ, пшынэдыкъуакъуэ, бжьамийр я гъусэу и лъабжьэ хъуауэ щытащ бжьамий оркестрым. Дирижёр Бекъул Леонидрэ Ойберман Владимиррэ ар къехъулӏэн папщӏэ куэдрэ зэдэлэжьащ.

Ойберман Владимир и ӏэдакъэщӏэкӏ ӏэмэпсымэхэр лъэпкъым фэеплъ лъапӏэу къыхуэнащ. Ахэр щахъумэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музейм, Адыгэ Республикэм и Къэрал филармонием, Тхьэбысым Умар и цӏэр зезыхьэ Гъуазджэмкӏэ колледжым, Адыгейм и Лъэпкъ музейм, апхуэдэу Гъукӏэ Замудин и коллекциеми хэлъщ зи гугъу тщӏы ӏэмэпсымэхэр.